um, muganiza kuti olo mutakhala ine ophunzira kwambiri munga mungayankhe mafunso 5 nthawi imodzi chimene ukufuna kwa ine ndi chani koma chabwino undidziwe kaye dzina langa ndine jeffrey okay kafa ndilibe nazo ntchito kuti iwe ndiwe ndani ukufuna chani ndipo u- unadziwa bwanji kuti ndimakhala kuno mwina mwakenso ungathe kuzimvetsa um, Ndinakuona mgalimoto pena pake ndiye ndimangokutsatira mpakana pa malo anowa. Umanditsatira? Eya, undikhululukire koma ng- ngati ndakulakwira pamenepo. Si kuti ndine chigawenga, ndimangofuna kungokudziwa basi. Basi. Okay. Sonyeza kuti pali munthu wina ake amene amakutuma si choncho. Ndinadziwa tsiku loyamba limene ndakumana nawe lija ndinadziwa kuti uli ndi chinthu iwe. Chonde sindifuna mavuto ine. Sindiyambana ndi munthu aliyense ine. Ndakuona kuti undiona ndi maonekedwe olakwika kwambiri. Ndizoona zake ndi ziti tsono. okay chabwino nditakuuza kuti tsiku loyamba ntangokumana ntangokuona ndidagwa nawe mchikondi kungakhale kukuyesa kundidziwa kupose iweyo wagwetsa mabuku ako ine nkukutolera nkukupatsa nkumatinso pamenepo ndikuyesa nanga ntakuuza kuti ndikufuna ukhale ondithangatira moyo wanga tikhalire limodzi iwe ndine mpaka namuyaya Kungakhalenso kukuyesa kumeneko. Ndakuona kuti pena pake network yako sili bwino. Ndikulangiza kuti uzipita sanayitana apolisi. Ndikukamba zoona koma ndili serious. Nu- Okay, okay, undimvetse- dikira kaye ndikuuze chonde ndikuuze izi. Ankolo anga panopa akudwala kwambiri. Kotero kuti umandiitana ine kuti zinthu zabwererazi. Usandibowe wamva ine. Tsiku labwino. Ah, ah. Hey, Chabwino. Bora ndaidziwa nyumba yakeyi. Lowani. Iwanso kachikena ukufuna chani? Um, easy. Happy birthday. Ush, chonde, chonde. landirani ndapereka kuchokera pansi pa mtima wanga chonde ndiudziwa kuti ndi zochepa komabe chonde landirani chonde ndikupemphani musandikanire mphatsoyi ndagwira mwendo wanu zikomo zikomo komano anakuuza ndi ndani kuti tsiku lero ndi happy birthday yanga kungoti ah, ndinakumana mwatsoka ndi mzako uja ndimati anjela kumsika nde amene anandiuza anjela eya ndimacheza nde nda- anandiuza za happy birthday yakoyo nde ndimene ndadziwira koma pepa kwambiri foyo limwina mwake aya usadandaule si vuto lako ndithana naye anjela ndikangokumana naye. ayaye usapange choncho anjela sa- sanalakwe china chilichonse ndamulakwitsa mwina mwake ngathe kukhala ineyo chifukwa chakuti zenizeni zake ndizi sindikonda kucheza ndi anyamata akusukulu mpaka nakumabwera nawo kunyumba kwanga kuno kwa makolo anga aya inenso ndatha kuona papa komano ah, zenizeni zakenso ndizi ine sine mwana wa sukulu ayi ndina graduate pa sukulu yomwe ija zaka 4 zapita panopa ndili ndi masters degree ukandiona ndikubwerabwera ku sukulu imene ija ndikuti ndikudzathandizira zinthu zina monga ah, ah ndikutha kuona anzako afika kale tikukonzekera party okay chabwino monga ndanena kale kuti pepa ngati ndakusokoneza ndikupita apapa kachikena happy birthday Yes, Gazi! ndikufira luwa panano Ii, si chibwenzi changa Hmm, musakane anti olo mukane muchita manyazi ndi ndani apa tamangolowani nyumbamu zikomo kwambiri abimani inebana anti mwina takusokonezani ayi tathana amenelo ani

Ya, ndakhala ndikubisira chinthu ichi nthawi yayitali. Tsopano, zikundivuta kuti ndifotokoza bwanji. Komano, undimvetsetse ndikudziwa chimene ndikuchita. Undimvetsetsa? Ha, zikumveka amwene. Tamvetsera kaye koma. Wakhala ukumana ndi atsikana osiyanasiyana. Kodi mtsikana amene wachita kuti Adikira, adikira kaye, adikira kaye. Uwu ndi uchi. Uchi grade 1. Moti palibe chimene ndingachite choposera kukhala naye moyo wanga wonse. ndani amene chabwino usadandaule umudziwa oya makalata ali bwinobwino ukangoyala bwino apapa okay a jeff muli bwino koma bwanji kani ukanga lisiwo bwanji ndikukhulupirira kuti si betha amene akusokoneza ndiye kuti network ikuoneka ngati network yanga yafoila usachite kufunsa ayi abowa zona makalata ako ali bwinobwino ndili bwinobwino ine makalata onse ali bwinobwino undiuza komanso chinthu chimene chingandichititse mpakana kundionongera bizinesi yanga si chabwino ayi ndipo betha sali choncho ayi chabwino koma ah, ungosamala koma okay bwino tionana nthawi inake aa tionana ukandiona yeah munkondanso amayi ndikudziwa kuti munkonda ndithu

ndiwooneka bwino kwambiri zikomo kwambiri iwenso ndiwe handisamu ukundipasa kuganiza kwambiri kuti ndimachedwa pani makamaka pali mbaru koma kupafulidwa mkazi ungandipangireko kanthu chani ungatseke maso akowo ukakana lekani ndikutsekereni masowo basi okay pola pamenepo

ungathe kutsegula tsopano Ih, wayikonda eya kani eh, ayi koma tamvetserana ndimvetsere umabweretsa kuwala pa moyo wanga ukuku ndikuthokoza ilili ndi funso ndipo funso londera kuti ungandikwatire Eh. Sindikuganiza kuti chabwino tipange chonchi okay kuti ukhulupirire tidikire amayi anga abwere ku field ndeno tikwatirana okay ndiyeno chakupangisani ndi chani kuti ndikukwatireni mr jeff ndi chani makamaka. Ndikukanika kukhala ndekha. Wopanda iweyo. Ndidaona chikondi m'maso mwako. Zoona? Tandiyandikira ndichione. Ah, nchachikulu. Kufunika yala. Ndimakukonda. Ndimakukondanso, sweetheart. Zikomo. Usandithokoze ine ayi. Si mphatso imeneyi. Ndi chikondi.

mukuti bwanji kuli anthu kulibeko mmeko kulibe wopi kuchipatala ndi abambo awo ee mm. ah, apita kuchipatala cha- chake chakuti oka ndikole mmapadziwa ee ndimapadziwa kutsikira pa pholo mbali inayo chabwino zikomo kwambiri mbamba zikomo

Zikomo kwambiri pa thandizo lako. Ndikuthokoza zedi. Ndiwe munthu wabwino zedi. Mtundu wa munthu amene ndimapempherera moyo wanga kuti mwina angathe kukwatira mwana wanga. Zikomo madala. Komanso mwana wanuyo ndiye maloto a munthu amene muli nayeyo. Ndimamukonda mwana wanu kwambiri. Ndudziwa ndudziwa pepani madala pang'ono pang'ono pepani mwanangu undisamalire mwana wangayo m'malo mwanga nditero madala mwana ameneyu kwa ineyo nditanthauza kwa ine amatanthauza kwambiri mwana wanuyo

Yes, amayi. Ndimafuna ndizakuoneseni mzanga ofunikira kwambiri. Ofunikira kwambiri. Dzina lake ndi Befa. Befa, amayi anga amenewa. Mwaswera bwanji amayi? kaya iweyo ndasula bwino ndasula bwino mayi Ah, mvetsera zikuonesa ngati mayi ako sana ndikonde ayi ayi angoropa mwina mwake udziwa ah, anali kufirudi ah, angobwera pamene mwinanso ifo ya zima exercise zimene amapangazo mwina mwake ango Aa, n'kutheka angotopa chabe basi okay usadandaule ndikamba nawo ndi mayi anga amenewo wamve um, tiye kuti katengeka chakuma chimwe kaye pang'ono pasamakhala ndi nkhawa usadandaule Eh, man, man, taka, eh. amayi bwanji simulankhule chilichonse Mm. Zokuza yani? zokhuza betha tadzingocha pamenepo chakudya chisanazizire musasinthe subject amayi ndi chifukwa chani simunamsangalalire uyiwaleza amene uja ndimuyiwale amayi bwanji undimvetsere bwino kwambiri zipo zambiri zimene ungazikonde zoposera zimene wazionazo tsiku lina lake uzaziona zimene ndikutanthauza zimenezo ndizikugwirizana pati ndi chikondi cha ine ndi betha chikondi Mhm. chabwino ndakupezera katsuna ndikochita sobho kwambiri ukumudziwa linda iwe bwanji pamene koma amayi akubwera pompano uyi amayi uchoka ku america udziwa chimene abwerera akubwera chifukwa cha iweyo mudzakhala ndi banja labwino kwambiri komanso musachulukitsa gagandiwa wandigulira kale galimoto bmw imene ili panjapo zimene zikusonyeza chikondi chochokera pansi pa mtima wake and ndikudziwa chani darling zimenezo ndi zimene bambo ako akanagula akanakhala ali moyo Amayi, ndesakunamizeni sindikumvetsetsa makamaka kuti izizi zikutanthauza chiyani. Ndimvetsere kuno mnyamata. Ukathetse chibwenzi chakoyo ndi pefa. okay chabwino ndipanga zimene wanenazi okay chabwino ya ah okay chabwino ndikupeza pompano ya posachedwa tikuma ya bayi ndimakukondanso kwambiri ndipo sindizasiya kukukonda bayi tionana ya ndiyeno umalankhula ndi ndani betha ka pamene sukumvetsetsa tidziti ndi pati ha amayi sindingathe kumvetsetsa ngati inu simukutha kumvetsetsa zokhumba zanga zokhumba ukudziwapo chani pa zikhumbokhumbo iwe pakukwanira kuti mudziwe kuti ndimamkonda betha kwambiri ndipo palibe ngakhale amene mmawatcha kuti malamulo anuwo amene angasinthe chimenechi dikira ndikuonetsa kuti ndine ndani ukudziwa kuti ndizotengera mzimayi wamasiye yemweyo kuvomereza kuti iwe ukhale pa banja kapena ayi Undimvetsere bwinobwino mnyamata iwe, ndikuyankhula ndi iweyo. Ndikumvatu amayi. Ukudziwa kuti zinatengera chani? Kupereka nsembe ya imfa kuti mwana wanga akhale ndi moyo? Si nthawi zonse ndikuuze, ukamuona mzimayi akupanga bizinesi ing'onong'ono ngakhale ya mpiru kaya ndi mtedza ndikutukuka nayo, si onse ambiri amachita kupereka zinsembe. Nde ukudziwa ndinatukuka chifukwa chani? amayi choti ndingakuuzeni nchakuti ukudziwa chifukwa chani ndinapanga nsembe zonsezo chifukwa chakuti ndinadziwa kuti tsiku lina zidzathandizira moyo wako jeff ndiwe phata la moyo wanga mwana wanga amama ndipo ngati mmandikonda ngati mufuna kuona chimwemwe pa nkhope yanga ndiye mundisiye ndikwatirane ndi betha ah taonani alibe phindu amene uja ndi mphawi wachabechabe amene uja sangafanane ndife kapunthabuwe ngati amene uja chabwino ndilibe nazo ntchito ndilibe nazo ntchito kaya ndi kapunthabuwe kaya ndi mphawi kaya ndi osadziwika kaya ndi otani ndilibe nazo ntchito ndipo mukonda nkhani ndi yomweyo basi mutatisiyanso bwanji ndachedwanso kuntchito inayo ndiye kuganiza kuti kupita kuti tsopano sindinamalize amama ndachedwa ku ntchito chonde ndinamuona mwana wanga amene chiyambire kunali kuyamba kusandimvera mpakana kugona panja ineyo ndili moyo ukudziwa azimayi ali ndi ulamuliro kwambiri pa ana awo amuna ulamuliro izi zokha ndi zowonjeza nyanya izi zi- ndi zamaloza zenizeni nanga jefu amapanga po chani zikamapitirira angapange chani amayesetsa kumbali yake koma eh, mayi achani nkhani zina amalankhula zatheka mamina mwaswera bwanji amayi takulandirani amayi pepani mosakonza ife sitimadziwa kuti mubwera kuma pokhalani apapa khalani ndithu amayi ukufuna chani kwa mwana wanga mwati bwanji amayi masewera anabala mwana wa mamuna ukudziwa eti ndiwe mphawi iwe ndakufufuza kuchokera pa phata la iweyo ndikuzi ndipo ndikudziwa china chilichonse chokhudza iweyo mukutanthauza chiyani chimene ndikutanthauza nchakuti umusiye mwana wanga yekha sakuyenera olo mpang'ono pomwe kukwatirana ndi mphawi ngati iwe mosakuchotsani ulemu mwalakwitsa amayi jefu bwera zingati chani sukuyenera ife ndinu abakha omangopangiridwa china chilichonse ndiyeno ndrama zingati tchaja ulandire pompano amayi mosatengera kufanana kwathu komanso mosatengera ndalama zimene muli nazozo kaya ndinu olemera bwanji komano chimene muyenera kudziwa panopa ndikumasuleni sitigona ndi njala ndimamkonda mwana wanu mudziwe zimenezo ndipo ndikadamkonda ngakhale akadakhala si mwana wanu ayi usanditayitse nthawi kapolo wachabechabe iwe ndalama zingati ndiona ngati sizindipindulira izi takuoneleni tangokuoneleni osangoziganizira wekha bwanji hmm? ziganizire wekha mwinamwake kuti nyumba muoneke bwino ndikuthanso kuona ndimadabwa kuti mwana wanga akununkha bwanji ndi mnyumba muno mabi okhaokha ndanena kuti tulukani pompano madamu basi basi ndimvereni ngati kulongolola ali kuno ababa anabwera kuno ndi mayi ake a jeff tangoganizani ababa anabwera kuti kudzandipasa ine ndalama Maluvera! Eti kuti ndisiye mwana wawo. Ndiye unawauza kuti chani. Ndinganenenso chani? Ndawauzisitsa kuti ndalama zawo zonse sizingagule chikondi cha ine pa Jeff. Mtima wanga ukuthamangitsana. Basi Bertha udziwa chifukwa chakuti walankhula kwambiri. Ungodikira Jeff ukambirane naye. Zoona ndithu. Koma uzakhale pasika yawo. Chabwino ababa. khalani pa bed koma abale usadandaule zikhala bwino si iwe woyamba ayi wamva kodi tiyeni anzanga mmati bwanji kodi sejani ukudziwa jeff ndi mnzanga kwambiri mnzanga wapakanthawi kuchokera ku university mpaka pano tikugwira limodzi ntchito

ukudziwa chani bowa ndimakulemekeza kuti ndiwe nzanga kwa basi basi komano zisakukhudze wina asapezerepo mwayi pa iwe ukundimva eti ine ndimangofuna ku- zimene ndifuna kukuwuza ndi zizi ndikudziwa kuti amayi anga akutuma kuti ulankhule mbwererazo kwa ineyo chabwino ngati zili choncho ndikadakonda kuti nkhani imene ukadasiya kuyikamba pompano okay okay ndasiya ndi zimene unandibweretsera kuno basi ndi zimene unandibweretsera kuno achimwene basi ndingodya kuti ndachiyamba kale chakudyachi Ndayesetsa. Mulungu mboni ndayesetsa. Ndawalakwira chani ine. Amayi ake. Kuti andipange zinthu zonsezi. palibe chimene walakwitsa mwana wanga pukuta misozi yakoyo Ha, baba kodi ndizolakwika kumkonda munthu ayi mwana wanga chikondi sichilakwitsa ayi ndipo chimakhala choona chikondi choona sichingakhale cholakwika ndiyeno pukuta misoziyo ndi chifukwa chani amayi ake akundida kwambiri ndawalakwira chani mwana wanga golide sangakhale golide asanaduse mu ng'anjo ya moto zowawa zimene mukumana nazo pano zikulimbitsa chikondi chanu pang'ono ndi pang'ono uona Pang'ono pang'ono uzaona apongozi ako akukukonda. Udzandikhulupirira. Ha, baba mukuoneka ngati munthu wodzadza nzeru ndiye ndipange bwanji Betha, akuluakulu fe timati ngati umachikonda chinthu china chake chisiye chipite chikadzabweranso kwa iwe udzadziwa kuti ndi chako

jeff wakhala akudikirira kubwera kwako darling angokhumba atakuona kunena zona inenso ndikungofuna nditangomona darling wangayo musadandaule kwambiri abweranso nthawi ya chakudya cha masana ameneyo abwera pamenepo zona zikhala zosangalatsa kwambiri ndiyeno chonde akabwera jeff muonesese kuti ndikumane naye ndimuone chabwino sewere zichitika mmene mwaneneramo ziko

Laura, ndi ndani amene abwerawa? Ndakulandira mwana wanga. Muli bwino madam? Ndili bwino kaya inu. Ndili bwino. Ndiyeno uyu ndiye mwana wekhayo wa chief. Ndiye Linda ameneyo. Hello Jay, Hello. ndiwedi maloto anga. Ndi maloto otani amene. pepani mundikhulukirepo ndipemphepo belo pano mwandidzidzimutsa kwambiri ndikufuna ndikakumane ndi munthu wofunikira kwambiri pa nthawi inoyi ndikhulupirira mundimvetsetsa sana amama zikomo kwambiri oh kachikena ndakulandirani chikuchi chikuchitika linda linda kungoti limenelo ndi vuto la jeff ndiwovuta kwambiri ndimalephera kumuuza komano hei hayi ndithu samatimvera olo mpang'ono pomwe Ah, ah, ndikhulupirira kuti ah, mukakhale- mukamakhalira khala limodzi mumdziwa mumgwirira komano abale ngati mmene anali makasi anali ngati bambo ake chimodzimodzi odzinyadilira kwambiri odzimva kwambiri. Sungomva zabwino popanda zokhoma. Eya, ndi mfundo zimenezo. Chabwino amayi, sionana. Chabwino chabwino, ndikonza tsiku loti tidzadyere limodzi. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi tsiku labwino. Zikomo chief. zimene zonsezi zimatanthauza chani jeff chani ukundifunsa kuti bwanji zimene zonsezi chani wachita kuona kwake kuti linda wabwera ndi bambo akenso pomwepo mpaka kundichitisa manyazi ine anabwera kudzaona inu amayi osati ine ayi undiyimire pomwepo usasunthe wandichititsiranji manyazi pamaso pa alendo komanso chakuloza ndi chani palibe kunena zoona mayi palibe ndikungofuna kuti mumvetsetse amayi kuti ndilibe naye bizinesi iliyonse munthu wanu mukutcha lindayo shut up ukuziwa kuti zimatanthauza chani kuti ukwatire kwa mwana wa anzawo a abambo ako ndilibe nazo ntchito kuti zitanthauza chani amayi chikondi sikugulana kapena kugulitsana ngati bizinesi Chikondi ndi chikhumbo. Zokhumba zanga zikutanthauza chilichonse kwa inu mayi? Yes, darling. Zimatanthauza kwambiri kwa ine. Ndiye ngati ndizotanthauza kanthu kwa ine. Ndiyeno, ndiyenera kukupasa chinthu chimene ndikuona kuti kwa ineyo ndi chabwino chatanthauzo. Zimenezo ndi zokhumba zanu. Ameneyo ndiye inuyo. Ndi zofuna za inuyo. Ukudziwa chimene ndikufuna? Kufuna ndichita kutani? Mvetsera, dikira ndikuuze. Ndagwira ntchito m'malo mwa bambo ako. Kugwira ntchito ngati mwamuna kuti iweyo ukhale moyo. Kwa zaka zonsezi. chimene ndikufuna, kuvutika kwanga konseko, kuvutika kwa bizinesi imene ndimapanga komanso kuzipereka nsembe moyo wanga pa zaka zonse chimwalireni bambo ako nkoti ukhale ndi tsogolo labwino ukhalenso banja labwino pakati pa iweyo ndi mkazi wako amene ali linda mtsikana amene moyo wanga ndikumufuna ndiye linda amene ukumkanayo kumulola mtsikana ameneyo ndiye kuti wasangalasa ine kholo lako mkazi wachuma woziwika ndi amene ndikumfuna ineyo kukhala moyo wanga wonse ndi betha ndi chimene ndingachitche chondisangalasa moyo wanga koma jeff Jeff, ukufuna kuzipasa umphawi? Ine ndikhala wopusa kukuphunzitsa konse kuja kuyamba ntchito kuti ukwatire ndi u- ujeni, malo odzangana amene aja, munthu woti sawadziwanso ngakhale ndi makolo ake. munaziziwa bwanji zimenezi ukundidziwa bwino ndikafuna kufufuza chinthu paja ukudziwa kuti alibe mzanga eh koma abale anali ndi bambo ake amene anamwalira ali ndi zaka 18 amene uja anamwalira chifukwa cha umphawi kumudzi kusowa kwa chakudya njala amene akhala naye panopa ndi nkhalamba yachabechabe anzawo abambo ake amene anamwalirawo ndiyeno ufuna umfananitse munthu ameneyu ndi ifeyo ndiye ukufuna ufananitse mtsikana ameneyu ndi mponda makwacha mwana wofewa wa kumpanda wa mtreshedi linda mtsikana wa makono mkazi womakupasa mtreshedi kwa zonse momo mkazi wodziwika kumene akuchokera makolo ake mponda matiki zambiri za banja lake komanso makolo ake ine ndilibe nazo ntchito amayi ndibwerezenso ndilibe nazo ntchito Mkazi amene ine ndidamkonda, ndimkonda m'mene iyeyo aliri. Mkazi wachikondi, odekha, opanda milandu, ndi amene ine ndikumfuna. Mtsikana amene nditamkonde zenizeni. Udziwa chani darling? Ndi chifukwa chake ndikukhulupirira kuti iweyo ndi Linda mupanga banja mbambande ndipo mukumatcha. Amayi, palibe kumatcha kulikonse kumene kungapose ineyo ndi Bertha basi. Ndiyeno undimvetsere bwino mnyamata iwe. sindikufuna mpakana kalekale mpaka kale kudzalimvanso dzina limenelo lili kutchulidwa nyumba muno wandimvetsetsa mbwerera zokhazokha leronso wangokhala okhumata so takuoneni kodi ukhala ukuganizabe chonchi mpaka naliti tangoziona wekha iweyo Mvetsa, phunzira kuzisiya zinthu zipite. Angela, ndayesesa. Ndayesetsa kwambiri ndikuuze. Nthawi zina ndimayesera kuti ndiiwale koma hayi ndithu. Ndimangoganizirabe kuti bola chikhala sindinakonde munthu ameneyo. Mwachidule maganizo amene ukuganizawo ndi olakwika ndithu basi. Ndizona. Angela, sungathe kumvetsetsa iwe ndi amene sukumvetsetsa ayi sukutha kumvetsetsa besa tangoziona wekha tazione ukhala ukhala moyo umenewu mpaka naliti besa unanena kuti sukufuna utamuona komanso wekha ungozililira pamenepo nde nditani utsatire mtima wako Utsatire mtima wakowo. Zimenezo ndi zimene ine Angela ndikadachita ndikanakhala iweyo. Vuto lako ndi chani kodi iweyo Jeff? Chiyambireni ungondiyankha mabomba okhaokha. Oh, tiyamika mulungu kuti ukutha kuzindikira wekhano. Ndiye zimene ulankhulazo ukutanthauza chani? Exactly zimene ndikutanthauza nzokuti sindimakukonda. Mtima wanga ndinapereka kwa munthu wina. Ndiye kuti anyamata akusowa kunjako. ndiuze suli serious ndikamakamba zinthu ndimakhala ngati sindili serious kumene ndikuuze pepa kuti mayi anga ndi amene andibweretsera malodza amenewa koma zimenezi sizikukhudzana ndine ndi zokhumba zanga unazo zona eya pepa ukundipepesa ineyo kuti sundifuna ineyo kundinyoza ineyo zoona kumakakonda mphawi ngati amene ujayo

Ndimalankhula ine kutha mpweya kumuuza china chili chonse kuti kukwatirana ndi amene ujayo career yako siingakhale chimodzimodzi kwawo ndikochita bwino kwambiri mukundimvetsetsa bwino bwino apapa Eh, ndikumva komano madam um, ndingokulangizani kuti mupatse kanthawi pang'ono limenelo ndi vutolo limene ndi vuto limene ndikunenalo ndamupatsa kale nthawi yokwanira kwambiri Udziwa chani? Mtsikana ameneyu wamudyetsa mankhwala a kondaine kuti mwana wanga azikhala tondovi pa iyeyo. Komano koma komano ine madam. Ndizona, ndizona ndithu. Mwana wanga sanayambepo chiyambire posandimvera ine. Lero lokha lino bwanji? Olo wekha ungatona zikutanthauza chani zimenezi? Ndadziwa choti ndipange. Pali njira zambiri zophera mbuzi. Yes, tiona, tionetsana. Tidziwa chochita. Yes, honey. kawele kumbuyo kwa njira kawele honey fulumira madala ationana wenda bwino mwana wanga mwende bwino nonse tikupezani madala

chani zoona kayanji mulungu wanga mayo mwina mwalakwika simunaone bwinobwino mukuti mwana wanga ineyo oh mulungu wanga zoona oh no ndikubwera pompano eh ndikubwera pompanopa eh ndikubwera ndithu oh mulungu wanga ine eh ndipange bwanji ine jeff Jeff! Mele! Mele iwe! Iwe Mele! Adokotala! Chonde! Ndiuzeni zoona. Mwana wanga ali serious bwanji? Akhala ndi moyo? akhala ndi moyo sipakuonetsa kuvulala kwambiri mkati mwa thupi lake ndikukhulupirira kuti akasiya zokomokakomokazi akhala bwinobwino achira bwinobwino ndiyeno likhala liti limenelo madamu sindingathe kukuwuzani bola mwana wanuyo kuti tikumuona chonchi akuoneka bwinoyo kusiyana ndi azinzake onse azinzake ena eya azinzake ake atiwo nkhani ndiyo kuti achiwembu amene apanga zimenezi avulaza anthu atatu mwana wanuyo komanso akazi awiri akazi awiri mmodzi mwa iwo wamwalira pomwepo winayo ndiye wavulala thako ndikukhulupirira kuti sadzakwanitsanso kuyenda mpaka nakalekale atsikana angoti akudziwika mwamwayi mmodzi amene wavulalayo tikunenayo ndi amene wamuzindikira mwana wanuyo a doctor. Eh, madam. ndikufuna kuti mukonze zoti mwana wanga asamuke mchipatala muno pompano pompano chabwino silingakhale vuto kwambiri lenileni limenelo chifukwa ine ndine wantchito yabe muno amene ndimangogwira m'malo mwa ena ndiwauza kaye aeni ake achipatala chino kaye chabwino koma madamu nangano apapa mtsikana watsalayo tipange bwanji zimenezo zindikhudza bwanji

ali kuti jefu ndikufuna jefu ali ndi moyo jefu wanga tandiuzeni mayi mkaziwe pa zonse zimene ndapanga zikukwanira bwino kwambiri kuti uziganizire wekha mmene ulili iweyo ndi kuti umusiye mwana wanga mmene zikuonetsera apapa suzakwanitsanso kuyenda mpaka nakalekale ayi Zona. Ndiboza la satana. Ndizayendanso. Palibe asa. Tangoganiza. Kusazayendanso moyo wako wonse kuyambira lero mpaka na kalekale. Ndizayendanso.

ukudziwa ndingathe kukuthandizabe kukutengera ku chipatala chabwino kwambiri chodula kukupasa dokita wofunikira kwambiri kukupatsa ulemerero wonse umene ukufuna koma kungomusiya mwana wanga basi ukundimva kukupasa munthu wokuthandizira kusayenda kwakoko ine sindine wopunduka ndiwe wopunduka pamenepo ukundipangiranji zimenezi Chifukwa chani. Ndikufuna kuti umusiye mwana wanga. Ndikufuna kuti umusiye mwana wanga. Olo muvutike chamtundu wanji. Sindimusiya. Undikhulupirire pali mulomo wanga. uzaona zopweteka kuposa zimene waziona apapazi tiye nazo mphawi iwe palibe munthu amene akupweteka ukuzipweteka wekha kapolo wachabechabe ndikukuuza kuti umusiye mwana wa ine uona zakuda ndine chakuda ndi chani apeshenti Kadesi.

ndiuzeni ndi ntchito yanji imene mwagwira inuyo munatsatira malamulo anu tageti imene ndinakupatsani ndi amkazi osati mwana wanga zitsiru inu mwana wanu Pe- pepani madamu sitimadziwa koma kuti ndi mwana wanu dikirani mudziwa kuti ndi mwana wa ine mudziwadi china chilichonse chikangochitikira mwana wa ineyo ndiyeno ndichokereni pakhomo panga pano ndilibe nanunso bizinesi ino bizinesi ine sindinapangane ndi inu koma ndi abwana anu nde ndimaona ngati musandipanse bize chokani pa nyumba yanga ino ndiyeno ndikuwuzeni mukawuze abwana anuwo kuti ndatero ntchito sanayimalize ayi ndiye sowani a black d tiye namwe tiye na lof k zamkutu lowani matala lowani ndithu betha kwabwera bambo wako ababa ababa mwana wanga ababa ndiwe ndithu betha chinachitika n'chiyani uli bwino bwino koma ababa ndili bwino ndikhala bwino bwino adokotala Aha, ali bwanji koma? Ah, akhala bwinobwino. Wavulala kwambiri ah mu matakomu chifukwa cha ngozi imene inachitikayo komano tikuyesesa akhala bwino ndithu akulandira chithandizo. Mafupa achoka ngati chocho eh. Nanga chichitika nchani ngati sapeza bwino? Musadandaula apeza bwino bola chithandizo cha mankhwala chikhalepo akhala bwinobwino. Kungoti mwina zingotengerapo kandalama kochulukirako pang'ono. Zochulukirapo? Eh ndithu. Zochuluka motani?

Jeff, dekha. A doctor, tamuoneni kaye. Munthu uyutu chimene chimamkomoketsa ndi maganizo kwambiri. Betha ali kuti? Ah, Betha. Ah, Betha. Ah, Betha. Betha. Betha.

mwana wanga khala chete Bethayo ndifuna Betha Betha ali kuti dikira kaye pang'ono ndifuna Betha Ah! zimene zachitikazi zikundidabwitsa bwanji kwambiri mzimayi uja wakanitsitsa ndithu kuti samuthandiza mtsikana olo pang'ono pomwe wathawa ndizodabwitsa zimene zikuchitika mzimayi ndi mwana wake uja komano mtsikana uja ndikumva naye chisoni kwambiri munthu woti walandira ngozi yoopsa ngati imene ijayo ndeno kenako bambo ake nkubwera kuti adzamuone kuchipatala ndikukomoka chifukwa cha nthumanzi komweko nkufanso pano palibe munthu woti angamuyang'anilenso ayi zikuchita kukhala ngati zamalodza ndithu nkhani ndi imene a Gift mangani ndiyeno maganizo anu ndi otani pamenepo poti inu ndi amene timakudalirani pa chipatala pano kunena zoona awanda ndikufuna ndimtengere mtsikana ameneyu kuchipatala changa kunyumba kuti ndikakhale ndi nthawi yambiri yabwino kuti akhale bwino miyendo yake wandimvetsa chisoni kwambiri ah. ndikamtenga ngati mwana wanga kwambiri ku nkhani ya mabilu sipalipiridwa kanthu kalikonse inenso ndichitepo umunthu pamenepo dr wanda b ambuye akudalitseni

mwayimaliza ntchito yonse a captain 7 musakayikire tasalaziratu ndikukhulupirira kuti zayenda mwa decent osati ngati ulendo ujawu khulupirirani madamu nkhani ndi yoti ause mumtendere panopa tapha ndi jakisoni wa poison ife ndi ana okuya mwakatantha pali chinthu china chimodzi sumandidziwa sindimakudziwa nkhani ikavuta wamva chimatero kumene ndikanakupezera kotulukira Bertha, zimenezi sizikuthandiza ayi. Ukufunika uchire ndithu. Sindikufuna kuchira ine. Bertha, zikuonetsa ngati sukuyamika Mulungu kuti wakupulumutsa wakupatsa moyo, si choncho? Ndikungokhumbira nditangofa. Oh, ndi zitinso Bertha. Bambo anga amwalira. Mzanga wokondedwa Angela. wamwaliranso komanso sindikumpeza wokondedwa wanga wachikondi weniweni palibe chifukwa chokhalira ndi moyo ndi zambiri mwana wanga ndi zambiri komano choyamba uyambe kaye wachira miyendo yakoyi ikhale bwinobwino ah sindifuna okhala bwino sindifuna ine ndisiyeni sindifuna dikira ndikuuze machiritso amayambira mkati mu mtima mwako ngati ukhumba kutero zichitika mmene ufunire zitengera kusankha kwako Bertha, tiye tiyesere. Tiyeko. Akupeza bwanji doctor? ali bwino madamu motinso tikulaunda ndi pompano ndi masiku amene tikubweretsani kuti mudzipita ku nyumba Oh, ambuye alemekezeke. Zikomo kwambiri kwambiri adokotala. mm, madamu amachiza ndi mulungu ife ndi chotengera chake zona zenizeni zimenezo ali bwino ndiye ndikagwire ntchito ina kaye zikomo kwambiri zikomo sweet darling wamva dokota zimene akamba darling pompano atitulutsa ndakusowa kwambiri nyumba ija ikundikulira kwambiri popanda iweyo amama aha uli bwanji mwana wanga Bertha ali kuti nanga ali bwanji nanga nzake angela ali bwanji bwanji upume kaye uzigona mwana wanga amama Bertha ali kuti amama anamwalira pamodzi ndi mnzake yemwe anamwalira pa ngozi chani pepa ndithu mwana wanga ayi ayi ayi sangamwalire ayi iwe wekha ndi amene unapulumuka anamwalira onse ndithu

unkandiuza kuti ndi imfa yokha imene idzatilekanitse si choncho chifukwa tikhalira limodzi masiku onse sudzachoka mu mtima mwanga Bertha mpaka kale pepa pepa kwambiri pepa kwambiri pepa chifukwa cha chilichonse amayinso akuti pepani ankakulakwira ndi wodandaula kwambiri akudandaula kwambiri ndi chifukwa anapanga dongosolo lodzakuika malo ano

tiyeko pang'ono pang'ono Sindingathe. ungate tiyeko pang'ono pang'ono amanena ndani kuti sungate ungate zikundivuta yesera ndithu pang'ono pang'ono tiye pang'ono pang'ono kupweteka enda enda sindikwanitsa sindikwanitsa oh, dikira

ndakukhumudwitsani eti ukudziwa chifukwa chani chimene ndinakutengera kuti ubwere m'nyumba muno udzikhala limodzi ndine Ah, mwina chifukwa chakuti ndinalibe kwina kulikonse kuti ndipite si choncho ayi nde chifukwa chani nthawi imene ndidakuona kuchipatala kuja mtima wanga udasweka kwambiri sindikudziwa makamaka chifukwa chani koma ngati bambo kwa mwana ndidangofuna kuthandiza zikomo kwambiri zikomo kwambiri chifukwa cha kukoma mtima kwanu uyamike mulungu osati ine ayi

Ah, wawa wawa. Eh, wawa wawa. Pepani pepani. Ah, ndimafuna nditakumana ndi bambo a m'nyumba iyi. obomba ope Eya. odamwalira kalekale odamka kalekale ndi malemu pano odamwalira limodzi mbefa Mukunena zoona? odapirani namechani nanga onse odamwalira ndi bwinja limenero

darling chavuta ndi chani no palibe ndili bwinobwino palibe siya kuganiza kwambiri ukuganiza za chani chonde darling ndili bwino ndinena zoona ndili bwino okay simachitika ndili pano kukusangalatsa usamadandaule okay ndili bwinobwino zoona tiye tidzidya

Yes. Hello. Hello. Tamandira nkhulani ka. Hello. ndeno ananena mayi ake mvetsera mwana wanga usalole moyo wako uwonongedwe ndi nkhawa mwana wanga simungandimvetsetse mtima wanga wasweka mayi sindikudziwa kuti munthu amene ali kuti sindikudziwa zoti akundiyang'anayang'ana kutheka akuyang'ana koma kuti kumene uli iwe sakudziwa kutheka nso mwina anakwatira ndi mkazi wa mayi ake palibe amene akudziwa betha mvetsera ndikuganiza ngati ndi nthawi ino yoti upange chimene mtima wakowo ukufuna sindikudziwa makamaka chimene ndikufuna Ndikudziwa, komano unayenera kuchotsa mantha ako kulimba mtima. Ndiye ndipange chani? Ndili ndi mantha kwambiri. Mvetsera. Amayi anga ankandiuzako ichi. Chikondi chili mu zabwino ndi mu zopweteka. Ankatinso mantha amabala nkhawa ndipo nkhawa imapha. betha chimene ukufuna chenicheni ndi chani wachikondi wanga chabwino basi basi sindikudziwa ine Don't break my heart. wachikondi wanga sikunali kophweka kukhala opanda iweyo ndi povuta kwambiri kuti ndikuyiwale tsiku ndi tsiku Nkhope yako yachimwemwe imabweretsa kuwala pa moyo wanga. Kukhala wopanda wachikondi, moyo wanga ukuperewera. Usiku ndi usana ndimakulirira Betha. Ndikupempherera kuti undikhululukire. chifukwa zinthu zina zimene ndikuchita pano sinkadachita iwe ukadakhala uli moyo Betha ndikhululukire sweetheart chonde undikhululukire pa zimene ndifuna kuchita ndikukhulupirira kuti undimvetsetsa ndimakukonda sindizasiya kukukonda mpaka kalekale sindizasiya kukukonda limeneli ndi lonjezo udzakhala mpaka na kale mu mtima mwanga

ndipatse kaye kiss a driver endetsani tiyeni

betha upanga zimenezi mpaka na liti iii baba simukundimvetsa ayiso iwe ndi amene siukumvetsetsa unayenera kuyamika mulungu kuti chani kuti uli moyo osatinso moyo wokha komanso kuti wayamba kuyenda ufuna udzipereke wekha chifukwa cha chikondi jefu ndi munthu yekhayo amene ndimamkonda jefu wakoyo ndi uyo akupanga ukwati ona pamenepo

kodi alipo pano amene angakhale ndi chifukwa kwa anthu awiri awa kuti asakwatirane atalankhule pamene alipo lankhula ngati ulipo apo ayi tikudalitsa ndiyeno kwa mkwati unditsatira mawu angawa ine jeffrey mofologama ine jeffrey mofologama ndikukutenga iwe linda binamu ndikukutenga iwe linda binamu ngati mkazi wanga pamaso pa mulungu ngati mkazi wanga pamaso pa mulungu mumtendere ndi mu umphawi mumtendere ndi umphawi m'moyo wabwino ndi m'matenda m'moyo wabwino ndi m'matenda mumchimwemwe ndi m'misozi mumchimwemwe ndi m'misozi mpakana imfa idzatilekanitse mpaka imfa idzatilekanitse ndiyeno mkwati ungathe kutenga lingi yako umveke mkwatibwi aha ndiyeno mkwatibwi unditsatiranso ine linda binamu ine linda binamu ndikukutenga iwe jeff mofologama ndikukutenga iwe jeff mofologama ngati mwamuna wanga pamaso pa mulungu ngati mkazi wanga hi ngati mwamuna wanga pamaso pa mulungu wakumwamba pamavuto pamtendere pamavuto ndi pamtendere m'moyo komanso m'matenda m'moyo komanso m'matenda mumchimwemwe ndi m'misozi mumchimwemwe ndi m'misozi mpakana imfa idzatilekanitse mpakana imfa idzatilekanitse ndiyeno mkwatibwi mungathe kumveka mkwati mphete yanu

pita pita ukakwatirane ndi linda koma ndiwe wekha wokondedwa weniweni zimenezinso ukudziwa ndidapereka mtima wanga kwa iwe ndipo udandilonjeza udandilonjeza koma waphwanya lonjezo ndikulumbira sindimadziwa kuti iwe uli moyo mayi anga anandinamiza kuti iwe unamwalira ndimangoti unamwalira ndikanadziwa bwanji mpakana ndinakaona nthumbira yako anandionesa nthumbira yako ine sindinkadziwa kuti uli moyo chonde peka chonde chonde ndimakukonda undigwire dzanja chonde chonde ndigwire dzanja okay Chonde Betha ndimakukonda chonde. Ukandisiya pano ndingofa. Oh chonde Betha. Ndi chimene ndikuchiona chosangalatsa moyo wanga. Ingondipatsa dzanja lako. Ndipo ndidzachiritsa mabala ako. Wachedwa. Wachedwa. Ndikuthetsa nkhani yonse pano. Chonde. Tsiku loyamba limene ndinakumana nawe. ndinakupatsa moyo wanga wonse ndi chikondi changa chonse ndiwe kuwala kwanga betha ndiwe mapeto mathero a moyo wanga betha chonde ndigwire dzanja chonde betha sindine amene ndapanga zimenezo mayanga ndi amene anapanga zimenezo ine sindinakudeko betha chonde ndimakukonda kwambiri betha chonde usapange zimenezo ndipatse dzanja lako chonde chonde

mwakhutitsidwa tsopano si choncho eh? mwafikira chimene mumafuna si choncho mzimayi woyipa inu chonde jeff ndimvetsere mwana wanga osanditchula dzina langa kukumverani inuyo munayamba chikhalire mwandimverako ineyo zinthu zonse zimene ndimafuna pa moyo wanga wonse zathera mwandimverako kapena kundimvetserako tsopano onani mulungu wavumbulutsa zinthu zobisika zoyipa zimene mumapanga zabwera poyera chonde mwana wanga si choncho ayi ine sine mwana wanu ayi mwana wanu ndiye amene mumamulamulira kuti azipanga chilichonse chimene mukufuna mwana wanu ndi amene mmafuna aziyendera m'maganizo ainu Jeffrey, chonde. komano sindili ngati mwana ameneyo ayi ndili ndi moyo wanga wanga moyo wokongola moyo wodzala ndi chimwemwe ndi kuwala please Jeff please komano sindimadziwa kuti zingakhale chonchani

ndikhululukireni mayi wanga ndikhululukire chonde ndikhululukire jeff chonde mwana wanga chonde chonde ndikhululukire mwana wanga chonde mundisiye ndekha kasewereni uko ndikhululukireni ndikhululukireni tijani kundinamiza konse kuja mpaka nkumalenga zoti anafa mpaka nokundionesa nthumbira yake ndiye mukuti ndikhululukire ndikhululukire zichani ndiye mukudzitcha nokha kuti mayi yanga simuyenera kutchulidwa mayi yanga olo pang'ono pomwe Chonde, please, Jeff. Please, Jeff. Sima sayo ni machi. Chonde. Chonde, chonde, please, Jeff. Mwana wanga. Pamenepo ndi pang'ono mayi. Mungathe kumachita zimene mukuziona kuti zikuthandizani pa moyo wanu. Mosawerenga za ine. Sindizaoneka pa moyo wanu mpaka na kalekale. Oh no, Jeff, Jeff, Jeff.